an fhoireann baile sa chomórtas. Tá a fhios agat féin, tá sé i gcónaí níos fearr i do leabaidh féin agus tá fhios agat gach rud thart ort. Tá seilbh acu ag an tús. Iad ag imirt sna geansaithe glasa agus na geansaithe bána atá ag Naomh Náille. Luath anseo leis an bhaile agus bheadh siad ag iarraidh scór sciobthaí a fháil le socrú síos. Teacht isteach go tréan leis an dorn, an bhfuil sí thar an trasnán, tá sí thar an dorn. Níor thóg sé ach fiche soicind scór ag Ben Ó Corcora sna geansaithe glasa. Máirtín Ó Breisleáin anois ag ciceáil isteach i dtreo Uí Ghríofa arís. Casadh géar casadh ar chas sé faoi dhó. Tabhairt faoi scór ó uillinn an-ghéar. Cé acu bhfuil sí sin? Ah, sin scór iontach. Teacht amach go tréan. Agus an chic, cé acu bhfuil sí sin? Tá sí sin! Buailte go deas ag Déaglán Ó Duigneáin agus sin gluaisteacht a chuaigh fad na páirce i gcuimhne leis an Seilbh anseo anois. Barra de Búrca, de Búrca ar aghaidh. Faighte ar ais aige. Casadh air go sciobtha. Ah, go deas. An-deas. Tomás de Faoite. Fear mór láidir é Dara. Ag teacht go tréan ansin. Seans scóir. Tá sí buailte tríd, buailte Cormac Mac Gabhann buailte go deas aige. Dara ag pléascadh thríd anois, Dara aige arís, má theastaíonn sé uaidh, coinneoidh sé seilbh a haon, tá sé chomh soiléir an raibh ba cheart amharc scóir aige, á, á, cheap mé go raibh sé de cheart aige féin tabhairt faoin scór, ach tá sé buailte go Ben, Ben ag críochnú go slachtmhar, tá siad cothrom don tríú uair. Arís go dtí Stiofán Ó Gríofa arís, arís go dtí Mac Cathmhaoil arís, pléascann sé thríd, titeann sé, faighte arís ag Ó Gríofa, ar tugadh chun talún é, an pas curtha amach, Ó Duigneáin anois buailte lena chiotóg go deas! Go deas ag Déaglán Ó Duigneáin. Bhí obair le déanamh acu ach rinne siad é. Crochta san aer. Bhí an liathróid ciceáilte trasna aige. Go dtí Barra de Búrca, de Búrca ar ais go dtí. Ó Gríofa arís agus Ó Gríofa mar atá déanta aige chomh minic sin agus an t-am seo. Is fiú péire. Ní thabharfadh Éamonn Óg ar ais go Dermot arís. Comhimirt dheas anseo agus é tugtha chun talún. Tá cic saor mura dtagann an scór. B'fhéidir go dtiocfadh an scór. Tá sé ciceáilte. Lán tosach atá sé ciceáilte thar an trasnán ag Dylan Ó Dochartaigh. Ní Phatrick Ben. Casann sé bealach amháin. Casann sé bealach eile. Sleaschéim le héalú fós aige. Tógfaidh sé a chuid ama. Casann sé siar. Lorgóidh sé an cúnamh is tá an cúnamh ag teacht ón leathchúlaí láir. Tá sí bainte aige sin. Ah! Álainn ar fad! Cormac Mac Gabhann! Tá na Gaeil chun cinn arís agus teacht arís, tá sé ag Tomás Ó Dúill, tá rogha aige sínte isteach agus seans ar chúl, an bhfuil cúl. Ó! Tá cúl agus cúl den scoth faighte ag Seán Óg Ó Tiarnáin. Yeah, leath a fhágann sin sara croidhe arís. Á, is cuma ná beadh. Aon a d'fheil nó a dheifhill í. Ard chúl. Anois tá siad ar an ionsaí, tá sé ag Tomás Ó Dúill, Ó Dúill slogtha, téann sé siar go Darragh Swain, tá siad ag déanamh go maith an seilbh a choinneáil, tá sé ag an bhfear ceart, tá sé ag Ben. Ben ar aghaidh go dtí fear maith eile. Deis ar scór eile agus go deimhin tá an ceathrú cúilín scóráilte ag Cormac Mac Gabhann. Nach bhfuil aon spás, bhuel tá sé curtha réidh aige go dtí Éamon Óg. Crua, a dúirt sé. Déanta go deas. Seo an seans agus ceann eile fós! Eoin Ó Céileachair a bheith i dtrioblóid. Seo do Driscoll, O'Driscoll ar aghaidh. Tá sé ag an bhfear ceart, tá sé ag an bhfear a bhfuil cúl aige, tá sé slogtha, tabhairt faoin gcúl! Téann sí thar an trasnán, Stiofán Ó Gríofa, ach an mbeidh, beidh cárta anseo anois, cén dath a bheas an cárta, sin í an cheist. Tá sé ag Ben, sleaschéim ag Ben, tá sé ag iarraidh, tá sé ag oibriú amach. Tá sí fós aige, á, pas deas, seans ar scór, an bhfuil scór? Ó! Thar an trasnán ag. Ó deas is an lánchúlaí ag teacht, seans ar scór, ja, tá sí ag glacadh, glacadh deas ag Barry de Búrca. Bhfuil siad ar thóir scór, tá seo faighte ag Darragh Swain. Smaoineamh ar ais, Éamon Óg Ó Donnchú, thosaigh an ghluaiseacht! Cúl ag Éamon Óg agus meas tú ab in sin, Kevin? Ó, ceathair déag, 0 13, tá ceathrú uaire fanta ach sílim go mbeidh míorúilt ag teastáil anois ó Naomh Náille má tá siad chun teacht ar ais uaidh seo. Is cinnte b'fhiú. Bogann muid tar éis tamaill sin le Tomás Ó Dúill, fear eile a bhfuil a chuid déanta aige. Tomás ag gearradh tríd an pas amach. Tá sé ag Ben, Ben ag casadh, Ben ag bualadh, Ben ag scóráil. Tomás de Faoite ag teacht anseo anois. Tá sé ar an stua, tá sí ciceáilte ard ag Tomás, an gcasann sí isteach. Yeah! Casann sí isteach thar an trasnán. Cén fáth dtiúrfá isteach ionadaí le dhá nóiméad fágtha nuair a bhí Tógtha san aer go hálainn ag Ben? Tá Ben ag aireáil tabhairt faoi maoin uair chúl. Beidh sé sásta le cúilín, beidh sé sásta le cúilín as a théis leis an lú. Tá siad ag oibriú na liathróide suas, tá siad ar thóir scór eile. Ceann eile atá, ceann eile fáighte. Cormac arís a bheith. Mac screidte, tá ceannais sóisir peile na hÉireann fiche is a cúig, Clann na nGael as Contae na Mí, dó, fiche a haon, Naomh Náille Dhún na nGall 0 15. Sin, don chéad uair riamh, Corn Ghael Linn buaite ag Clann na nGael. Agus gáir a ghabh sásta gan Seoige.